Wati iwe dzina lako ndiwe ndani Jacqueline Solomon Jacqueline Solomon eh? mm. ndiye tu ukaweruka umapita kwa ndani kwa kabao kwa akabawo eh, akabawo amakutani ukafika kunyumba kwawo amandigwirira amakugwiririra mm. nde kugwirira kwake iweyo amakugwirira motani amavula kapena iwe umavula kapena amakwi- amakutani amachita kundivula amakuvula akakuvula amatulutsa maliseke eya akatulutsa maliseke nkuika nkukuyika pamali- m- ku- pa- pamaliseke pako eya nde iwe sumalirayi akamakupanga sindimalira kumene ndimamva kuti umamva kupweteka akhala akukupanga kwa nthawi yayitali bwanji kwambiri masiku ambiri uli standard kuyambira standard 7 kapena kuyambira ma classes ambuyo Six. uli standard 6 mmene unalowa standard 7 mu, anakhala akukupangabe Eh. kambirimbiri nde akakupanga amakupasa ndalama zingati Pena 100, pena 50. Akakhala ndi ndalama amandipasa 200. oho 100
amakupanga nthawi yanji zogona nazo kuti akakupanga nthawi yake imakhala iti
pena amandipanga amandiuza ndipite ndikaweruka Mm. pena pa break yoyamba pena yachiwiri Olo pa break yoyamba Mm. kapena break yachiwiri Eh, kapena poweruka mm. mmawa ayi mmawa ndikamadusa ndimachira kulawira kuti ndi- ndiduse mmamawa kuti asanatsegule shopu yawo ije Mm, Mhm. mayi ako amadziwa nkhani ngati imene samaziwa pali munthu wina aliyense amene unamfotokozera Eya. Eh? Eya. Unamfotokozerapo nda? Naomi. Nda? Naomi. Naomi unamfotokozerapo? Mm. Unamfotokozera kuti cha?
Unamufotokozera leroli.
Wamfotokozera leroli? Mm. Zimene zimachitika? Mm. Ndiye umakhala wekha kapena pali anzako ena pa sikulu pano amene amawapanga zimene zonse? Mm-mm. Ana ena amene amagonedwa pa sikulu pano aliponso ena amene ukuwadziwa dzina lawo? Eh. Wina ndi nda? dzina lake nda Rabeka Stima Rabeka stima wina wina ndi mamuwala koma 5A o ali 5a Rabeka stima ali standard cha 6A 6a iwe uli standard 7 ya C 7c nde iwe zimenezi zimakukomera sizimakukomera sizimandikomera sizimakukomera eh? Mm, sumafuna kuti azikupanga eti mm. Ndikuganiza kuti ungapangepo chani kuti mwina iwo asiye popezano ifeyo wangotifotokozera ngati aphunzitsi ako komano iweyo ungapangepo chani kuti zimenezo asamapangenso iwo akabauko Akamangidwe, eh? akamangidwe. akamangidwa nanga iwe bwanji nthawi yonse sumabwera kudzatifotokozera kapena kuwafotokozera makolo chifukwa ife sitingangoti akamangidwe chifukwa iwe unakhati umamvana zokuwawa zimenezozo bwezi utawuzanawo mwinano ngati uh, aphunzitsi olo ngati makolo kaya ngati apolisi kaya ngati ahedi unakatha kuwafotokozera koma ife sitinganene kuti akamangidwe iwe pa iweyo umene ukuwafotokozera makolo kapena aphunzitsi ndiye lero ndi lero tikangoti akamangidwe kusonyeza kuti iwe umasangalala nazo eti sumasangalala nazo mm. mm. ayi chabwino ife ndiye kuti zidziwike zinakhala bwanji kuti ino pafike po zidziwike zinakhala bwa madam a 8 A anandi Ndinapeza konko ndimakabwere kab ama anan anandiuza kuti ndikatenge buku akabawo nde ndinata ndinapeza konko nde kunali fayala azibambo awiri abambo amodzi andifunsa kuti iwe dzina lako ndani ndati wa Jacqueline Solomoni kakunali akuya uli standard chani ndati a 7 C madam wako nindani

Amangokufunsani kuti iwe dzina lako ndiwe ndani? Aphunzitsako ndani? Wina yense amamfunsanso dzina lako ndani? Aphunzitsako ndani? Ndiye wina anangoseka sananena aph- dzina la aphunzitsake. Mm. Okay. Ayi, ifeyo wachita bwino kutifotokozera. Komano tiyerekeze kuti mwina aphunzitsi si wati kuti aphunzitsi sanatenge chani A amene anakupezawo. Akadzakufunsa popeza iwo anakupeza, udzangowafotokozanso chilungamo mmene zimakhalira. Wamva? Si bwino kubisa ayi, eti? Eya, ndi bwino kufotokoza chilungamo kwa, kwa, ka, akakufunsanso aphunzitsi aja akakuitanitsa, ukangowafotokozera mmene zinakhalira kuti, ah, zimakhala motere motere, ngati mmene wafotokozerera. Mwamva? Eya, komano mchitidwe umenewo si wabwino chifukwa umaona kuti umakhala ngati mwawononga tsogolo, eti? Nanga tona azikugona, azikupweteka, umamva kupweteka kuti, ah, kuti nthawi zina amafinya chiyani? Kumbuyo kwako kamatani? Amafinya matako. amakufinya matako ndiye mkati matako samapweteka akakufinya kwambiri eh? Ayi, tsiku lina ankandiza ku ankandifinya mabere nditangoyamba kumene mabere Mm. nde amandiuza kuti kodi mabere ako akuchedwa kutani kuyamba bwanji tifuna tiziyamwa ife ndene ndinamuuza ine ayi
oh ankanena kuti bwanji mabere akuchedwa kukula amafuna kuti aziyamwa maberewo ati choncho ndiye mkati nthawi zina amalowetsako chani kumaliseke
nthawi zina ngati momati chala amalowetsa chala o nthawi zina amalowetsa chala akalowetsa chala ndi chokodzera chosalowetsa ayi chokodzera chawo choncho chachikulu kapena nkakang'ono kuti sumamva kupweteka kwenikweni chachikulu ndi akulu ngati abambo kodi abambo ndi akulu Oh, ine ndisamadziwa ayi ndi akulu Mm. Okay.
Basi ndimangochita nseru. Mm. Mbali mbali ndimapeza muli za waiti. O mbali mbali mwa maliseka ako mumakhala kuti muli za waiti. Mm. Za waiti zo zimachokera kuti. Kaya ndimangozipezako.
Mm. Ali ndi akazi a? Samagwagwa akamaliza sumaona china chilichonse. Mm.
Ali ndi akazi?
Ayi. Anali ansembe ana anawachotsa unsembe ati anagwiririra mzimayi. Oh anali ansembe Mm. nde anawachotsa unsembe Mm. nde anagwiririra mzimayi. Eh. Okay, ayi Iwo chabwino. anakuuza ndani kuti anali wansembe? Mchimwene wanga ankagwira ntchito kumenekoko. Mm. Moti mchimwene wako Kenaka samadziwa. iwe usachitika ndi chani kuti akusiye?

Popeza mvula yasiya pang'ono apa ufikira kunyumba eti? Zikomo kwambiri.